ndeewo onye ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya kedu ka ọnụ kanvas si eri ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ mgbe nta ya bụ ihe ji ọkụ ga-ajụ afa m bụ ọmalịcha ala igbo ya bụ na nke a bụ mbụ ị na-esere m echefukwala ka ị subscribe ọ bụkwa na ị nachitara azụ nnọọ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma a gaa ya nga naabụ n'isiokwu anyị tata o nwere nwaanyị m chọrọ ịga fụ nwaanyị a bụ onye na-esi otu nri ndị Igbo ya bụ nri eji mara ndị Igbo ka nwaanyị a na-esi ihe a na-akpọ ya bụ nri bụ bụ ọkpa nzamiri ọkpa nzamiri a na-adị ka agwa mana ọ bụghị agwa ọ na-eyi agwa ya bụ na ụbọchị nke tata ka anyị gaa be nwaanyị a ka ọ ga gosi anyị ka e si esi ya ka anyị ruo ebe ahụ maka na na onye onye ihe ọma mere anaghị aza ọzọemena ịghọta ya bụ na ihe dị mma dị mma ngwa ka anyị gaa na nke ya ugbu a bụ mgbe anyị nọ n'ụzọ wee na-aga na nke nwaanyị anwa na-esi ya ịghọta anyị erugo na nke ya ugbu a mgbe anyị ruru ebe ahụ bụ na nwaanyị anụnwa nọ na-esipụrụ onwe ya ji a hụrụ n'ọkụ na mmanụ nke anwa bụ mgbe ha na-ewepụta mkpụrụ akwụ eji esi ya bụ ihe anwa nke anụwa bụ ọkpa nzamiri anwa mana ọkpa nzamiri nke anụwa bụ nke a kwọbeghị akwọ ya bụ na a ga-akwọ ya ọ ghọọ ntụ nee ka ọ na-adị mgbe a kwọbeghị ya ihe mbụ ha ga-eme bụ ha were mkpụrụ akwụ ha saa ya ọfụma ọfụma maka aja ma ihe ọbụla dị na ya ha saa ya awụnye ya n'ite esikwesị ya n'ọkụ ka ya bụ mkpụrụ akwụ yee ihe ọ na-eme ugbu a bụ ọ chọrọ itinye akwụkwọ anwa n'ite ka o nwee ike sie ya n'ọkụ ka aje ọ bụrụ na ọ nwere nje n'ihi na ọ n'ọfịa ka ha na-akpata ya n'ime ime ọfịa ọ bụrụ na ọ nwere nje dị na ya ya bụ nje apụọ na ya ọ gaghịzi adị ya nee ọkpa nzamiri anwa mgbe ha kwọchagoro ya ya ghọọ ntụ ị fụ ka ọ na-adị akwụ ka dị n'ọkụ chetakwa na ihe a ga-eji wee kee ya bụ ọkpa nzamiri akwụ eyego ugbu a awụpụtago ya bụ akwụ n'ọkụ ehe nee ya bụ akwụkwọ ka ha sikwesị n'ọkụ ihe fọziri ugbu a bụ ka a sụọ akwụ ị nwere ike iji mmanụ nkịtị were mee ya mana ọ gaghị adịcha ụtọ ka mgbe i ji mkpụrụ akwụ were mee ya ọ rọchago ya bụ akwụ akị ka ọ na-awụpụ ugbu a na mmiri mkpụrụ akwụ a ihe o tinyere ugbu a bụ ose ya ka ọ na-agwa m ebe a sị na ọ bụrụ na mgbe udu mmiri ọ na-akụ ose na ose dị n'ugbo ya ka ọ na-eji nnu ka o tinyere ikpeazụ anụnwa o tinye ya nnu o were aka ihe o ji were aka ka ọ bụ o nwee mkpụrụ maọbụ ihe ọbụla o wee ike fụnwuo ya tinyekwa nnu ma ọ bụ na nnu atọrọ ya ị ghọta. Ugbu a bụzi ọkpa nzamiri anwa ka ọ ga-awụnye n'ime ya. Ọ bụrụ na ọ wụnye ọkpa nzamiri anwa one ọ chọrọ ya, o were aka were gwọkọọ ya ọnụ. Na ndị Igbo, amaghị m nke ndị agba ọfụụ a, unu na-ejizi osisi maọbụ ngaji eme ihe niile, mana oge gboo bụ aka ka e ji eme. Naanị ihe a chọrọ bụ ọ bụrụ na aka gị dị ezigbo ọcha, kwọọ aka gị were ncha kwọọ ya. were mebe ihe ị na-eme ị ghọtara n'ihi na o zube ọ karịrị na-awụnyekwa ọkpa nza mmiri anwa ka o nwee ike wee tụ ya ma ọ rọchie ọfụma ọfụma ị fụgo ugbu a na ya bụ ọkpa nza mmiri adịgo ka o siri chọọ ya ọ kpụwago ya akpụ ya bụ akwụkwọ e sikwesịrị n'ọkụ adịgo

ekechabe ya ekechabe ya chaa chaa ọ na-afịa arụ ike n'ihi na ị ga-egwu ya were chi akwụkwọ kpuchie ya ọfụma ka mmiri ghara ịbanye na ya ị fụgo ya anyị nọgidere ebe a chi wee jimie echi ya ka ọ ga-ere ya ị fụ nke obere fọzọ eketa anụnwa ugbu a anụnwa ka a ga-esikwesị ọkpa nza mmiri anwa n'ọkụ a ga-esigide ya chi efo n'ọnụ na ya ugbu a ka ọ na-agbanye ya mmiri iji wee bido sibe ya ka chi foro ka m nachiri ebe anwa mana esetenwụrọ m ya m nachi ebe a ga wetezie nke anụnwa maka tupu mụ na-etete n'ihi na m nọgidere ebe a chi jimie ọfụma tupu mụ na-etete ọ bụ na nwaanyị o burugo ọkpa nza mmiri a gabara onwe ya afịa mụ na onwe m zi weruzie nke ọ desara ebe anwa wefụtazie ya wee were ya natabazie n'ụlọ ebe m na-eme ihe onyonyo i lee anya ị fụ na efere m na ihe m ji eme ihe onyonyo dị ebe a fọsa akwụkwọ dị ya ihe e ji eke ya na nnukwu akwụkwọ bụ ka mmiri ghara ịba ya ịghọta. Ugbu a, m ga-ewere mma were gbarie ya. Ị gbarichaa ya, ya bụ ọkpa nzamiri adịgo. Ya na mbụ anaghịbu m eri ya, mana ka m richere nke nwaanyị a, mụ wee malite ribezie ya bụ ọkpa nzamiri. Ị ghọtara? Ya bụkwa na ị chọrọ ọkpa nzamiri anụ a, ị zitere m ozi ka m nwee ike ziruo ya ka o nwee ike siere gị ya. Ya bụ na ị bịa na mpaghara a niile, ọ bụ nwaanyị a na-esi ya. nke ukwuu nke ukwuu anaghị ama ya aka daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa